nchi gwara ụmụ ya ha tụrụ ji ha tụrụ mkpọrọgwụ onye nwe ji gwuru ji ka fa tụrụba mkpọrọgwụ nna m gwakwa m isi m okwu nji ga-azụ ngo azụ gba ọtị azụ gwụ n'ofe atawazi ọtị at least ị na ị bụkwa onye igbo azụ a ga-azụ gị nke onye a na-akọ ọ ga-adị n'isi ime ụma ọhụrụ ka snọọ ka ọ ga-agote azụ nke a bụ azụ nwa ihe a azụ ka ọtị gị mbụ ihe a gị bụkwa n'iyi ya biko kedụ dịbe ihe a nụrụ anụ ka ihe bụkwa n'iyi ya nke a ka ga-eji wee si ofe ọ bụ ụdị sọ na ihe abụọ dị na onion na o pelụ mpe ngwa nezie na nnekwu ite o butere a ga-eji si ofe wete ede mkpụrụ ịtọ sọ ịtọ obele ife nwa na-ekwuzie nọt wawa gị ọnụ nwunye nwunye nwe gị ọnụ isi gịnị medị ka ihe Denise gị bụ nsogbu gị Denise ajụfe ka m mewe sị na m ga-anụ gị Denise ọ gịnị ọ gị nụ m ka ọ mụ nụ gị ọnụ m anụ gị ọnụ mesigodo ọnụ gị a nte m afọ negodo anya efọ Denise ka ebi ya azụ nụ fish a isi na ọkị ga gote azụ nsị nụ gị ngwa nụnụ ka ị na-achọla iweta ego ngwa gote ezie na azụ ngwa negodo ya igote Denise godi ya Denise sie ya nekwanụ m anya azụ azụ nwere isi ịmara na m egotela ogiri

ka ife ọ na-eri ọtị dị n'azụ kedu ife ọ na-eri ajụjụ ka m jụọnụ gị ọtị dị n'azụ kedu ife ọ na-eri ọ na-eri isi ọ bụrụ na ị chọghị isi ọtị ịgwa m ngwa ka chelụ ngwa chelụ chelụ chelụ ka m kọwara gị nchi gwara ụmụ ya ha tụrụ ji ha tụrụ mkpọrọgwụ onye nwe ji gwuru ji ka fa tụrụba mkpọrọgwụ nna m gwakwa m isi m okwu nji ga-azụ ngo azụ gba ọtị azụ gwụ n'ofe atawazi ọtị at least ị na ị- ị bụkwa onye igbo azụkwa gị azụ gị nke onye a na-akụ ị ma na ị na-akụsa akụsa ịma ụma dị m isibezie Je- eh, nje esi ya sie nsogbu adịghị m na-esi m negodi m na-esi. ego nni ụtụtụ m ga-eri ego nni kwa kwanụ m anya ịma ụma ọnụ nri ka ị sị m je esi ya nsie nri ị na-ama nri onye ama nri mụ bịa libere gị ọtị ya ị na-echa m anya ntụ akịta ahụ m si akwọ mụlụmụlụ ntụ ọ dịrọ gị mma ngwa na-efe mere ya ka ọ dịsị na nsisie ee na-ekulu azụ rapụrụ m ọtị mụ na-ekuru azụ ị mụ makwa na ife dị mma ee hapụrụ- mụ na-ekulu na-ekuru azụ azụ mụ hapụrụ gị na-ekulu azụ na-arapụrụ m ọtị It's like ike ga-adị ọdị m n'ụtụtụ a ịma na mgbe ọsọ na ike isi nri na-adịrọ gị chọwa ịtụ ya asị na ọsị gị kee ihe mere azụ gbara ọtị ọtị dị na azụ krefish azụ a na-esi isi ihe mere na m egotere ogiri isi azụ anọchigo anya ogiri na m na-esi nụnụ kedu nyekwazi ya ego nri yii don't worry don't worry nsisie elie abanyizi ịṅụrụzie ya n'ife ị ghọtago ịṅụrụ ya n'ife ọbara uru niile icheta ezi na pastọs gị mee pastị mezie pastị nka ntị ọ na nwunye m ka ebe onye nwunye gị nwunye gị nwere ị mara ego ole m mee n'isi ịchọrọ isi nri ịchọrọ isi nri ịchọrọ isi nri kwue na ịchọrọ isi nri awaịnụzi na m awaịnụzi pụta ka m je sie nri pụtara m ga-akụkwa gị aka ama nnọọ ife ị na-akwado inekwa anyị fụna ụkwụ ọsọ inekwa anyị fụna ụkwụ ọsọ di m ị kakwa m agba ọsọ pụta n'ezi ka chelụ na acha azụ agara ọnụ azụ agara o jikwa m n'akwa ntị m afọ anya mfe ọfịa agara ọnụ ngata azụ ta azụ